maka ajọ ife adịghị mma ihe a kpọrọ alụ wa alụ ajọka arụ hei ihe ala na-asọ nsọ abomination nke ndị oyibo na-akpọkwa taboo hei gịnị bụ arụ n'ala igbo e nwere ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ihe ala na-asọ nsọ igbo bụ igbo ndị ọma ndị nwe m na ndị m nwe awụchigokwa m ọzọ na nke tata onye biri ibe ya biri ndụ nwoke ndụ nwanyị ndụ onye ukwu ndụ onye nta ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atana ma azụ anwụna nke onye chiri ya zelu ma onye na-echighị chaa chaa ha niile zelukwuo maka na ihe a na-eme adịghị fechaa anyị niile ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ aka m bụkwa nwaada akụnnaya ginger eke mana ị kpọọ mụ ada dị ọra mma obi ga-atọ m ụtọ

Oga, turn your face here. Come and turn your face. Ah, so we just catch them now at Askamaya. They dey three, two don run. We catch one. We take. Hey, a na-ewere onye ọbụla mere ihe ana na-asọ nsọ dịka onye mere arụ. N'ala Igbo niile gbaa gburugburu, e nwere ọtụtụ ihe dị iche iche obodo niile dị n'ala Igbo na-asọ nsọ. Onye ọbụla mere ihe dị etu a a na-ewe ya ka onye mere nsọ ala e nwere ike ịmapụ onye dị etu a na ọtụtụ ihe dị iche iche a na-eme n'obodo ezinụlọ onye gị dị etu a a ga-ewe ha ka ndị mere arụ hei arụ na mgbe gboo nwaanyị adịghị arị nkwụ ọ bụ arụ na mgbe gboo nwaanyị anaghị awa ọjị ma kịta n'ala Igbo ọ bụ arụ n'ala Igbo mmadụ igbu onwe ya bụ arụ a na-ewe onye gburu onwe ya dịka onye kwụrụ ụdọ anaghị eli onye dị otu a n'ime ụlọ maọbụ n'ezi a na-atụfu onye gburu onwe ya n'ala Igbo n'ajọ ọhịa Mmadụ idina nwunye nwanne ya bụ arụ. Chaa ihe a wụ ụlọ anyị dị ihe a. Ihe our compound dị ihe a. Ọ the whole house agbaala ọkụ o. Ọ the whole building. Onye wụ ụlọ anyị dị ihe ọ na-ere ọkụ. Nụ na watch ya. mmadụ isi ụlọ mmadụ ibe ya ọkụ n'ala Igbo bụ nnukwu arụ mmadụ ịnara mmadụ ibe ya ana ubi ya n'ike ma ọ bụ ana ezinụlọ ya n'ike bụ arụ mmadụ ịwakpo nwanyị mmadụ ma ọ bụ nwa agbọghọ n'ike nke ndị oyibo kpọrọ rape bụ nnukwu arụ kwọ nwa

nke a bụ arụ kwọ nwa nwanne idina nwanne ya bụ arụ kwọ nwa n'azụ oge ọzọ anyị ga-etinye anya na nke bụ arụ na nke bụkwa arụ arụ kwọ nwa n'azụ ama m na nke tata anyị akụziela gị ụmụ ihe ụfọdụ bụ arụ n'ala Igbo ha karịrị akarị biko zitere anyị ozi na nke ndị oyibo kpọrọ comment section anyị ka ị gwa anyị ihe bụ arụ na mpaghara ala Igbo ebe i si echezọkwana ị na-esonyere anyị na nke ndị oyibo kpọrọ Facebook Instagram anyị na ebe anwa YouTube bụ ebe anyị na gị na-anọ ebe anyị na-anọ eme gị obi aṅụrị tinyere anyị aka na nke ndị oyibo kpọrọ subscribe ka ị wee bụrụ onye mbụ anyị ga na-ewetara ozi anyị mgbe ọbụla ozi anyị wuchiri awuchi ka ọhịa nke tata dịka na enwe amaghị ya maka na anụ gbana taa echi bụ nta daalụkwanụ o mere arụ o mere nsọ ana ife agụrụ na-asọ nsọ ife ana na-asọ nsọ ọ na-eri na ụmụ nwoke o mere arụ o mere arụ ọ na-eri na ụmụ nwoke o mere arụ o mere alụ ọ na-eri na ụmụ nwoke o mere nsọ ana ife ana na-asọ nsọ ka o mere